e sɔnna ka nin kɛ i kɔrɔkɛ muso la e a ko n kɔrɔ a ko e de m'a fɔ a ko n ye mun f'i ye a ko wabaw ni dɔgɔnin ko a bɛ kuma a b'a bugɔ ba makanin bɔra makanin ko mun kɛra e a ko ma a ko e ka nin dɔgɔnin jugu in lajɛ han tunkaranke taara diɲɛ bere kɛ tunkaranke nafa t'a la a tɛ foyi ɲ'an ye mɛ a musonin min bɛ yan baarakɛden ye kɔnɔ da a la an bɛ k'an yɛrɛ ɲinin o la jaa jaa i denkɛ daba de bɛ taa don a kan jaa kɔnɔma don o de ye n yɛrɛ ɲɛ de y'u minɛ so kɔnɔ ee ni dɔgɔ daba ko a bɛ kuma kɔrɔkɛ bɛ piye fila la kun ka fari a ka jugu dɔgɔninw ma o bɛɛ bɛ siran a ɲɛ daba ɲɛ b'a la maa tɛ k'ale lamɛn daba bolila aa musokɔrɔba nan'i jɔ maka ala ma la a ko tu n tigɛr'i la i ye n ka du ci n ma yaf'i ma bi n ma yaf'i ma sini e ye n ba lankolon de ye e ala ala ma ko n y'a di ala ma e ne y'a di ala ma n y'a di kira ma se tɛ ne ye dabali tɛ ne ye nka ala bɛ tiɲɛ dɔn nka daba ma foyi kɛ n na a ko bɔ n la ne ɲɛ m'a ye wa o dɔgɔkɛ fana bolila de k'a bɛ bɔ dugu kɔnɔ o bolila ka bɔ dugu kɔnɔ a sirannen don a maloyalen don kɔrɔkɛ ye marifa labɔ ko fo n'a y'a dɔgɔnin faga dɔgɔnin ɲɛ da marifa kan daba dɔgɔnin ye dugu bila pewu n'a ko k'a b'a ɲɛfɔ o bɛɛ ye eretari ye ni kɔrɔkɛ y'a sɔrɔ a b'a faa o dɔgɔnin bɛ boli la ka bɔ dugu da fɛ o fana ko ko ne bɛ taa sa n tɛ segin e ne kɔrɔkɛ ye ne nɛgɛn o taara se dugu dɔ la kamalennin dɔ sinna k'a wele ten a y'i kɔfilɛ e a ko kami nin ye e ye aa kami kasira a ko mun de kɛra kami ko walahi daba da n ka kuma la ne ma se i nimɔgɔmuso ma ne bɛ to k'i kɔrɔkɛ de dontɔ ye e ala daba yɛrɛ kasira e kami ko e bɛ kasi mun na a ko n bɛ kasi kɛ e, min ye n sɔrɔ kɛ a ko ne ma ka ne nɛgɛn ko ne ka don kɔrɔkɛ muso kan k'o mɛnna ne ma sɔn a ye ne deli ka na su dugutila fɛ ne de ma t'o dayɛlɛ ko n bɛ don ne hakili la k'ale bɛ ne fɛ jaa jaa a bolila ka na ne kama ko ne de bɛ ka bin o kan ka kɔnɔ da o la k'a bɛ marifa ci ne la awa k'a y'o de kɛ ne la dɛ nin maa fila ye ɲɔgɔn faamu daba ko walahi ne dara a la kami k'e ma se ne nimɔgɔmuso ma ne kɔrɔkɛ yɛrɛ de filɛ ka kɔnɔ da a la a bɛ ka nkalon da maaw la nka a ka fari a bɛ mɔgɔ faga an ka taa ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ e mari masa kɔrɔkɛ jugu tora so kɔnɔ o dɔw ye kɔrɔkɛ ko ne bɛ nin ta ni ala ye sa o ɛ n yɛrɛ dɔgɔnin fana filɛ ka kɔnɔ da a la tan n b'o den kɛ cogo di ka sɔrɔ kɔrɔkɛ fagobaatɔ in den de ye nin den fila bɛɛ ye e mari masa nin bɛɛ lajɛlen na dɔgɔnin tunkaranke a bɛ tubabu jamana kan a bɛ ka wari bila ka na dɔrɔn fo san wɔɔrɔ nana se dɔgɔnin ko n bɛ na kɔrɔkɛ ko kana na aa o wagati kɔrɔkɛ taara se baarakɛla dɔ de ma soma jɔnfin jɔnfin cɛ dɔ bɛ yen ko jɔnfin a ko jɔnfin a ko naamu aa a ko ne ni n dɔgɔnin dɔ bɛ ɲɔgɔn na n b'a fɛ i ka fɛɛrɛ kɛ n dɔgɔnin ka ko la a ko i dɔgɔnin jumɛn ye a ko ne dɔgɔnin don ne de ye wari d'a ma ka fɛn d'a ma k'a bila ka taa taamayɔrɔ a donnen bɛ ne juguya rɔ n b'a fɛ i ka fa don n dɔgɔnin na tunga la a kana na walima i k'a ka sira datugu fo ka saya s'a ma a kana na e jɔnfin ko n bɛ se k'o kɛ a k'a ka fini kɔrɔ dɔ bɛ yen k'o bɛ yen o don kɔrɔkɛ jugu nin nana ala ma ye den saba sɔrɔ den fila in bɛɛ ye kɔrɔkɛ den ye maa y'o nkalon da maaw la e ala tɛ sunɔgɔ la ala tɛ sunɔgɔ la a nana a dɔgɔnin ka fini kɔrɔ de ɲini ka dɛsɛ foyi ma ye a seginna ka taa fɔ jɔnfin ye a ko baara wɛrɛ cogo t'a la a ko k'an b'a kɛ o ye wari jumɛn ko na ni misi ye ani waa mugan kɔrɔkɛ taara o kɔnte dɔgɔnin ka wari la ka na n'a ye u ye baara jugu kɛ a dɔgɔnin na u ye baara jugu in kɛ mun na sɛ nabara ni sɛ tɛ se ka boli u ye baara k'o de la a ko kɔrɔkɛ ma nin sɛ nabara minɛ i ka taa n'a ye i ka sɛbɛn k'a kan i ka tasuma k'a kan a ka jeni ni sɛ nin wulila ka boli i dɔgɔnin bɛ na mɛ n'a sara a nɔ la i dɔgɔnin tɛ buze kɔrɔkɛ nana sɛ nabara sigi ka isansi k'a kan ka tasuma k'a la sɛ wulila ka boli a ko baara ma ɲɛ a taara baarajugukɛla bamananw bara a ko fo ka dɔgɔnin bon kɔrɔtɛ la dɔgɔnin dalen bɛ su fɛ dɔgɔnin nana sigo ale kɔrɔkɛ a kunkolo finnen don a farikolo tɔ jɛlen don ale kɔrɔkɛ muru b'a bolo a bɛ tagama la ko fo a k'ale faga siɲɛ saba dɔgɔnin bɛ sugo a la dɔgɔnin dabali banna cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ farajɛ jamana kan a y'o ɲininka a a k'e bɛ ka sugo min na tan cɛkɔrɔba k'a ma a ko y'i jɔn ye a ko n wolo kɔrɔkɛ don aa ko wa i nin tɛ nin ye dɛ i nin t'i fɛ nin bɛ fɛ k'i faga dɔgɔnin ko ayi dɛ cɛkɔrɔba kan'o fɔ nin bɛ ne fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan ko nin y'an fa de ye han ne bɛ nin de ka baara la ne nana jamana kɔnɔ nin de kama ne bɛ ka fɛn bɛɛ ɲini nin de ye cɛkɔrɔba ko ayiwa an k'a di ala ma don dɔ n ka kuma tiɲɛ bɛ ye dɔgɔnin yɛrɛ y'i ni da nali yɛrɛ de kan sa aa kɔrɔkɛ a ye baara jugu caman de kɛ a ma ɲɛ min kɔ baara foyi ma nafa ɲɛ dɔgɔnin kɛni jɔra a kan k'ale bɛ na kɔrɔkɛ dɛsɛra o yɔrɔ de la san wolonwula kɔnɔ dɔgɔnin n'a muso ma se ka kuma san wolonwula kɔnɔ dɔgɔnin ni ba ma se ka kuma san wolonwula kɔnɔ dɔgɔnin n'ale kelen pe de bɛ kuma la wa a ye dɔgɔnin tɔgɔ tiɲɛ dugu bɛɛ la k'o ma dɛrɛmɛ kelen di k'a sɔrɔ dɔgɔnin ka wari de bɛ na don o don ka bɔ tubabu jamana kan a ye misiw san ka du jɔ k'o bɛɛ k'a yɛrɛ tɔgɔ la ka dɔgɔnin kɛ dangaden ye wa a bɛ ka wari min fana sɔrɔ hali kelen a t'a di dɔgɔnin muso ma o denw n'a muso bɛ falatɔya la du kɔnɔ e balima jugu ala k'an bɛɛ kisi a tɔɔrɔ ma o don ni tile ma dɔgɔnin bɛ na kɔrɔkɛ ko nin ye min ye a ko a barika ala ye a ko bɛna ɲa a ko a taara dabali mugu de ɲini a ko ni ne dɔgɔnin nana fɛn min ka d'a ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye o ye nɔnɔ de ye nɔnɔ de ka d'a ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye sisan n b'a baara nɔnɔ la a taara dabali mugu dɔ ɲini a wolo dɔgɔnin kama n'a sera adamaden kɔnɔ i bɛ tile saba de balo tile sabanan bɛ dafa i kɔnɔ bɛ funu i bɛ sa dɔgɔnin bɛ na waati min na kɔrɔkɛ ma nisɔndiya a ja tora ka tigɛ di a bɛ to ka fo ka wuli fo a muso b'a ɲininka ko mun kɛra nin bɛ kɛ don min na dɔgɔnin muso falatɔlama bɛ du kɔnɔ a dɔgɔnin muso a yatimɛlama bɛ du kɔnɔ a denw bɛ du kɔnɔ komi i n'a fɔ falatɔ wuluya kuma tun bɛ fɔ a ye a ye lagosi sugu bɛɛ sɔrɔ dɔgɔnin muso fasara fo k'a bu da a kolo la taayɔrɔ t'a bolo a balimaw bɛɛ banna a la e a ko ala e de ye nin sigi ni ala ma ɲa jɔn bɛ n'i da kan i ko ala ka ko dɔgɔnin nana don dugu kɔnɔ don min aa musokɔrɔba ko ee he ala alama n'i ma taa ne dɔgɔnin mana na a b'i faga yan kɔrɔkɛ fana ko alama i kakalamuso ye ne dɔgɔnin mana nin ye wa n'a y'i sɔrɔ a b'i faga hali k'i ka minɛnw cɛ ka taa a nana don alama kan a ko alama n bɛ kangari kelen da i ye n ye n kali ala la n bɛ bula don n'i ye n tɔgɔ fɔ n b'i faga ka bugu ci la ka n dɔgɔnin faga k'i denw bɛɛ faga alama ko an k'a di ala ma ala minɛ jɔn tɛ malo e kɔrɔkɛ jugu a ye dɔgɔnin ka san wolonwula wari bɛɛ dun dɔgɔnin nana dɔgɔnin nana ka na den fila sigilen sɔrɔ a muso kɛrɛfɛ du kɔnɔ a ko nin ye jɔn den ye alama ko k'ale denw don kɔrɔkɛ ko n y'a fɔ a ye dɛ n ko a ka taa n'o tɛ i b'a faga a ba yɛrɛ wulila a ko n y'a fɔ a ye n k'a ka taa nin ye muso kakala de ye dɔgɔnin kasira kɔrɔkɛ ko dɔgɔnin nana i kanto kɔrɔkɛ ma a ko n kɔrɔ a ko mun bɔnɛ binna ne muso kan mun y'a fasa ta a k'a yɛrɛ jogo tɛ e yɛrɛ ɲɛ t'a sigilen na ɲɛ tɛ den fila la a bolo a k'i t'a ɲininka minnu ye kɔnɔ d'a la a ko n'i y'a ye ne m'a gɛn komi i y'a kalifa ne sogo ni n golo cɛ kabi i bɔra yan n ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ k'i muso ye wa a yɛrɛ sigilen filɛ a sɔrɔla k'i ɲɛjugu bɔ muso la alama kuma t'a bolo a ko alama a ko naamu a ko nin ye e denw ye a ko ne denw don a k'u fa bɛ min alama kasila aa maaw ko ee a y'a kɔlɔsi dɛ a kan'a faga dɛ ɔhɔn ee tunkarange kan'a faga dɛ tunkarange sabali tunkarange ko ne ko aw ma ko ne bɛ se muso ma wa ne tɛ foyi k'a la tunkarange y'a ka sabara bɔ a y'i sigi a kunberekuru kan a ko alama a ko ne b'i deli ala kama kira kama yafa n ma n y'i tɔɲɔ de ne bɛ furu don min ne m'a fɔ e ye k'a fɔ ko n bɛ nin bɛɛ kɛ koyi furu kɔrɔ ye k'an ka to ɲɔgɔn fɛ de i ye min kɛ ne b'a dɔn e alama ne b'i ni dɔn ko ko y'e sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i dɛsɛra de n'o tɛ nin t'i sɔrɔ ala ko min bɛ kɛ o de bɛ kɛ nin den fila in bɛɛ ye ne den de ye ne b'u minɛ e ye san wolonwula kɛ ka ne kɔnɔ san wolonwula ne ni e ma kuma hali ne t'a dɔn k'e balolen don a ko wa dukɔnɔmaw n'aw tɛ ne muso fɛ ne bɛ muso fɛ den fila in n'ale denw don ne b'a fɛ n t'a fa yɛrɛ ɲini k'a dɔn walahi n y'a tɔɲɔ n ye san wolonwula k'a kɔ n mago t'a la n t'a wele n t'a fosi n'a bɛ kuma cogo o cogo ma sira sɔrɔ kɔrɔkɛ ko a ka ɲi a ka ɲi a faamuyana n y'o de fɔ n ko denni ka di n ye n ko n b'a mara bɛɛ ko ko n k'a gɛn n ko ayi a tɛ nin ye wa ma a tɛ nin ye ne m'a f'e ye n ko cɛ ko k'a b'a muso fɛ wa aa kɔrɔkɛ jugu balima jugu o don tile ma a pɛrɛlen don dɔgɔnin faali kama bɛɛ dabali banna alama donna so kɔnɔ k'i sigi a bɛ kasi a bɛ ka yɛrɛyɛrɛ tunkarankɛ k'a ma alama kasi in kun ye mun ye kuma sa mun de kɛra i la e alama bɛ e de fɔ e a bolo fila bɛ a bɛ ka yafa deli a cɛ fɛ e e ala ala ala filɛ tunkarankɛ fana kasira a ko n yafar'i ma diɲɛ na n yafar'i ma lahara walahi ne de ye e tɔɲɔ e tile wolonwula o tɛ san wolonwula ɲɛ ne y'e tɔɲɔ de ka taa k'i to denmisɛnninya la ne bɛ furu don min ne ko furu tutu an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ n bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ n'i bɛ taa ne y'e to fili san wolonwula n t'i ka foyi kalama e yafa ne ma nin ye ne de nɔ ye ne de ye nin lase e ma wa ne t'i kunnada n t'i lebu wa ni maa min t'i fɛ n t'o fɛ walahi n t'o tigi fɛ a ko ne nana kana hami kana jɔrɔ i ka sɛgɛn banna a ko o tuma e bɛ mun bila ka na a ko mun bɛ e bolo a ko mɛ an bɛ nin so kolo in kɔnɔ mun na e a ko an bɛ nin de kɔnɔ y'a kɛ a k'o tɛ tiɲɛ ye a ko ne ye wari bila ka na a ka ca n kɔrɔkɛ ma a m'a fɔ a ye so jɔ a k'e kɔrɔkɛ ko bɛɛ ma yan ko kabi i taara i ma dɛrɛmɛ di ka na a bɛ tile k'i danga yan a k'o bɛ se ka kɛ kɔrɔkɛ dugutila fɛ a sira k'i jɔ a dɔgɔnin ka funɛtiri kɔfɛ k'u ka kuma lamɛn a ma sɔn a ye nɔnɔ labɛn sisan a bɛ fɛ k'a dɔgɔnin faga dugu jɛra a ko n dɔgɔ komi nɔnɔ ka di an tɛ nɔnɔ min a filɛ nin ye dɔgɔnin nan'i sigi aa ala dɔgɔnin nan'i sigi waati min jeliw kulela jeliw kulela ka kule dɔgɔnin yɛrɛ wulila ka bɔ a sigiyɔrɔ a fa ka jeliw a y'olu kunbɛn a bɛ k'olu fo a bɛ k'olu fo kɔrɔkɛ yɛrɛ den fila de b'a bolo den fila min ka d'a ye olu girinna ka na nɔnɔ in min kɔrɔkɛ yɛrɛ haraba harabatɔ a dennin dɔ ka d'a ye o sina ka nɔnɔ ta galama la baba nɔnɔ baba nɔnɔ kɔrɔkɛ yɛrɛ kɔrɔtɔ kojugu a ɲinana ko pɔsɔni b'i la k'a ye pɔsɔni k'a y'o nɔnɔ filen ta k'a don a da la k'a min ka galama minɛ a den na k'o nɔnɔ min jeliw bɛ taa waati min na nɔnɔko banna a hakili jiginna nɔnɔ la a sɔrɔla ka fɔ ee an ka nɔnɔ yɛrɛ bɛ min de den ko baba ne ma nɔnɔ dɔ d'e ma e k'o min ee a ko alahu akibaru ee ala a ko kor'e m'a min kɔrɔkɛ kɛra k'a ye bo kɛ kulusi la a tora a bɛ fo ka na o y'a sɔrɔ dɔgɔnin pɛrɛlen don k'a bɛ n'a kɔrɔkɛ ɲininka u b'o la waati min na kɔrɔkɛ den kelen kɔnɔ tora ka funu o bɔra ka bin fo joli bɛ ka bɔ a da maaw ko ee a kɛra di a kɛra di aa ala u ye kɔrɔkɛ denw ta a ye jeli fɔɔnɔ dɛ nɔnɔ y'a sɔnjuru tigɛ yɔrɔnin kelen a sara kɔrɔkɛ yɛrɛ tora kule de la a musow fana bɛ kule la a nɔfɛ o y'a sɔrɔ a ye fɛn bɛɛ k'a musow ye